Wawa a Mfumu wawa a Mfumu Monga mukudziwa pano pa Maki TV timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana. Lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake ikukhudzana ndi mkulu uyu. Mkulu ameneyu akumukaniza kutuluka m'chipatala cha ku South Africa ati pokhapokha apereke ndalama. Mkulu uyuyu amachokera ku Malawi komwe uko ku Makanjira. Anadwala kwa kanthawi kochepa ndiye anapita kuchipatala. Atafika kuchipatala analandira chithandizo, anamupatsa drip ya madzi komanso kuchipatala kuja anagona kwa masiku awiri. Ndiye Lachitatu lakelo anamupanga discharge, anamutulutsa. Komano anamuuza apereke ndalama asanatuluke. Ndalama yake ndi 15 pin, 15,000 rands, ndalama yochuluka kwambiri. Koma iyeyo akuti samadziwa zakuti akuyenera kupereka ndalama komanso akuti ndalamayi ikuoneka kuti ndi yambiri kwambiri kutengera chithandizo chimene analandira kuchipatalako. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro kapena kuti mudziwe zimene simuzidziwa. Choti mudziwe ndi ichi, ukapita kuchipatala mu dziko la South Africa ikakhala emergency kukumana ndi doctor umayenera upereke ndalama. Kungokumana ndi doctor kokha, doctor osakukugwira kapena kuti kukuthandiza umayenera uperekenso ndrama ndiye zimatengeranso dzipatala koma sizochepa ndalama zake ndi zambiri kugonanso kuchipatala pa bedi paja amakutchaja ndrama 4.5 tsiku limodzi enanso imafika 6 point chakuti ena 5 point chakuti tsiku limodzi kugona pa bedi kuchipatala ndiye ngati ugona masiku awiri udziwerengesera kuti ndi ndalama zingati Umu ndi mmene zimakhalira kwa anthu amene simukudziwa chonde kuyambira lero mudziwe kuti ukapita kuchipatala ngati uli mfolena ukuyenera upeke ndalama. Kwa anthu aku South Africa ali ndi ma medical aids, ma life insurance amenewa izi ndi izi ali ndi ma insurance osiyanasiyana ndiye amawathandiza. tingoti kwa iwowo ndi zaulere tingotero ndiye akuluakulu ngati muli mu dziko la south africa mukuyenera kukhala ndi ma medical aids mungathe kutsegulitsa kugwiritsa ntchito passport yanu kapena permit yanu kaya mugwiritsa ntchito id even za ma life insurance zomwezi ndi kwabwinonso kukhala nazo ngati muli mu dziko la South Africa kupangira pa nthawi ngati imeneyi fa amakuthandizani ndiye kwa anthu amene simumaziwa zimenezi kuyambira lero mudziwe zimenezi kani ndimakamba nthawi zonse kunena kuti kwanu nkwanu mthengo mudalaka njoka kunotu kulibe zoti uli ndi status uli ndi manyumba 100 uli ndi ndalama ndiwe otchuka kulibe zimenezo ngati uli mfolena ndiwe mfolena zili ngati kundende ku ndende kulibe zoti ndine otchuka ndili ndi status izi ndi izi aa mkaidi ndi mkaidi chimodzimodzinso moyo wakuno foreigner ndi foreigner zilibe ntchito uli ndi ma million angati umatani ndiwe otchuka aa ndiwe mforeigner basi ndi akuluakulu chonde mukamakhala mu dziko la south africa osamayiwala kumene munachokera kaya muli ndrama kaya mulibe ndrama muzikumbukira kumene munachokera tsiku lina lake mudzakufuna ndi akuluakulu ngati muli ndi ndrama pangani chitukuko kunyumba fa tsiku lina lake kunyumba kuja muzakufuna